Haigh a chairde, Conas atá sibh? Conas atá sibh? Conas atá sibh? Is mise ASMR Draíocht agus Is dóigh liom gur mhaith libh scéalta ón Scéalta na gCeilteach a éist inniu, anocht, an am deireanach léigh mé an scéal darbh ainm Gleann na Mac Tíre dóibh, Gleann na Mac Tíre, ach Tá scéal eile ann ón section seo ón hÉireann darbh ainm mar a fuair Cú Chulainn a ainm agus cheap mé gur mhaith libh an rud sin a éist anocht. Hi friends, this is ASMR Draíocht.

But today we're going to learn about his childhood as Gaeilge. Mar a fuair Cú Chulainn a ainm. Bhí mangaire beag meidhreach ann fadó a chuaigh ó cheann ceann na tíre ag díol a chuid earraí. D'obair sé go crua agus bhíodh rud éigin aige i gcónaí a mheallodh an custaiméir ba ghoire, ribíní buí, ribíní corcairdhearga, léinte síoda, léinte cadáis, péigeanna agus liathróidí boise, cluichí táiplise agus dúradáin, cnaipí, coirníní, tomhaiseanna agus tairní, aon rud ar chor ar bith a bheadh ag teastáil uait. Bheartaigh sé lá a chaitheamh ag na rásaí. Bheadh a sheastán aige sa chlós. D'éireodh leis a chuid earraí uilig a dhíol mar gheall ar an spéis a bhí ag muintir na hÉireann uilig sa rásaíocht agus dhéanfadh sé a saibhreas in aon lá amháin. Chuaigh na capaill ar nós na gaoithe, cuid acu dubh, cuid acu bán, capaill eile ag rith thar bráid a bhí donnrua. So, tá pictiúr ann faoi na rásaí. An bhfaca tú aon ní chomh mear leis na capaill sin riamh? arsa strainséir leis an mangaire. Níor thug an mangaire aon aird air. An bhfaca tú aon ní riamh chomh mear leis an gcapall sin? arsa an strainséir den dara huair. Fós níor fhreagair an mangaire é. Mura bhfreagraíonn tú mo cheist ar an bpointe boise, bainfidh mé an cheist díot, arsa an fear go cantalach. Tá mo bheansa níos mire ná an capall sin, arsa an mangaire. Tá do chuid capall ar nós seilmidí le hais mo mhnása. Ó rógaire dímhúinte, tabhair leat do bhean anseo amárach agus beidh rás againn idir í agus na capaill is fearr atá agamsa. Mura mbíonn bua éasca aici, bainfidh mé an ceann díot. Ní raibh bean an mhangaire róshásta. Ní raibh sí ar fónamh agus ní raibh fonn ar bith uirthi rás a rith in aghaidh capaill. Dúirt sí leis an mangaire go raibh sí tinn agus nach bhféadfadh sí rith deich slat. Tá sé chomh maith agat nimh a thabhairt dom mar sin, ar seisean. Beidh mé marbh agus curtha sa chré amárach ar aon nós. Tháinig aiféala ar an mbean, thug sí amach go tréan dó mar gheall a bheith chomh míchiallmhar agus ansin chuaigh sí a chodladh go maidin. Nuair a shroich sí an ráschúrsa bhí gach duine ar bís. so tá pictiúr ann eile faoin ngasúr agus an cú anso. Trí rás, arsa na moltóirí, an ceann is fearr de thrí rás. Sheas bean an mhangaire ag an líne tosaigh le sé capall groí a bhí ag brú in éadan a chéile agus ar bís chun tosú ag rith. Cé bhuaigh? Rás fada, tuirsiúil a bhí ann, ach bhí an bua ag bean an Mhangaire. Bhuaigh sí an dara rás chomh maith, d'éirigh na gártha molta, ba í bean an Mhangaire an curadh gan aon agó. Choinnigh an Mangaire a cheann agus choinnigh a bhean an Corn Óir. ach gnóthaigh sí níos mó ná mar a bhí sí ag súil leis. Rugadh mac di díreach tar éis an rása. Ní raibh sí róshásta leis sin agus dhíol sí an leanbh láithreach le fear uasal a bhí in aice láimhe. Nach raibh an t-ádh orm inniu, arsa bean an mhangaire. Ghnóthaigh mé corn óir agus glac airgid. D'fhás an leanbh suas ina ghasúr láidir téagartha agus bhí spéis aige i gcluichí de gach cineál, rith, léimint, boghdóireacht agus seanchluichí na hÉireann uilig. Bhuaigh sé lá ar a dheartháireacha i gcluichí liathróide. Bhí siad ar buile leis. Níl sé de cheart agat muid a chloí. Níl ionat ach mac an mhangaire a rugadh ag na rásaí. Chuir an scéal seo iontas ar an ngasúr agus mar nach raibh an t-athair sa bhaile chun an scéal a mhíniú dó chuaigh sé ar a lorg. Bhí a athair ar cuaird ag cara dá chuid. Bhí cú ag an chara a mharódh aon duine a dhéanfadh iarracht teacht isteach sa bhfeirm gan chead. Nuair a dheifrigh an gasúr go geata na feirme rug sé an phléar agus léim sé thar an chlaí. Tháinig an cú á ionsaí lena mharú. Ach bhuail an gasúr é le cúl a ghlaice agus bhris sé muinéal an chú. An tú m'athair? arsa an gasúr. Ní mé. Is tú mac an mhangaire, a d'fhreagair an fear uasal. Ach ná lig do do dheartháireacha a bheith ag fonóid fút, arsa a chara. Is fearr an mac tusa ná aon duine díobh, ach is mór an chaill dom an rud atá déanta agat inniu. Mharaigh tú mo chú, an cú faire is fearr ar domhan. Beidh ortsa fanacht anseo mar gharda go dtí go mbeidh coileán an chú sin mór go leor chun aire a thabhairt do m'fheirm. Go dtí go mbreacfidh an lá sin beidh tusa freagrach as mo fheirm a chosaint. Coinnigh súil ghéar ar gach cearn den talamh so. Cad is ainm duit? arsa an gasúr le húinéir an chú. Culann. Tá brón orm gur chuir mé isteach ort. Fanfaidh mé anseo leat, a Chulainn, ar feadh bliana, tabharfaidh mé togha na haire don áit so, agus déanfaidh mé gan phingin cúitimh é. Agus is dá bharr sin a tugadh Cú Chulainn mar ainm air. mar gur mharaigh sé cú Chulainn agus gur chosain sé a fheirm dó mar chúiteamh. So that is the story. Mar a fuair Cú Chulainn a ainm. It's a story, it's really two stories in one. It's the story of the Mangaire agus a bhean agus their son Setanta, an gasar seo darú anam Setanta,

One thing to note is that here it says D'fhás an leanbh suas ina ghasúr láidir téagartha agus bhí spéis aige ina gcluichí de gach cineál, rith, léimint, bádóireacht agus seanchluichí na Éireann uilig. Now I think seanchluichí na hÉireann uilig

Slán go fóill, slán agus beannachtaí.